yee anyị abịala na njedebe na ngwụcha mkparịta ụka nke anyị bidoro n'izu a nke gbadoro ụkwụ na nkwanye ugwu a na-akwanyere ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị Igbo ndị na-enye aka ndị nyerela aka ndị biri ndụ ha inye aka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo obi dị m ụtọ na anyị gbara mbọ wee mee ka mkparịta ụka dịrị ka anyị si chọọ ya dịka na ọ bụ otu izu ụka anyị wepụtara ịkwanyere ụmụ nwaanyị ugwu ụmụnne m na ụmụnna m ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Emma Asonye onye na-ahazi ihe gbasara ịkwalite na ichekwa asụsụ na omenala Igbo n'ọrụ omenka app ị bụrụ onye nne biko mee ka nwa gị nweta app a na-akpọ omenka app ọ ga-enyere ya aka n'ịmụ asụsụ Igbo ịghọtakwa ụfọdụ ihe gbasara akụkọ ala Igbo ị bụrụ onye nna mekwa otu aka ahụ ị bụrụ nwa afọ igbo na-achọ ịmụta igbo omenka app bụkwa nke ga-enyere gị aka n'ụzọ dị otu a anyị na-akụzikwa ihe ọ dị mkpa ka anyị mee ka unu mara na anyị na-akụzi asụsụ igbo ụbọchị mọnde na ụbọchị sọnde nke anyị na-akụzi n'ama ozi tiktok anyị na-ewetakwa ya na YouTube ọtụtụ ndị mmadụ eritela ọtụtụ ihe n'uru n'ịbịa na klaasị ahụ Biko um gaa chọọ anyị na TikTok ka ị nwee ike ịnọ iso na-abata na nkụzi nke anyị na-akụzi n'ụbọchị Mọnde na Sọnde nke na-agbado ụkwụ na ụtọ asụsụ Igbo. Anyị ga-amụtasarịrị ka e si ede Igbo anyị. Igbo bụ asụsụ anyị Chukwu nyere anyị, enweghị asụsụ ọzọ anyị nwere, hapụkwa na anyị na-asụ Bekee mana Igbo bụ nke anyị, ọ bụ asụsụ anyị. Onye kere anyị kenye anyị Igbo mee ka anyị bụrụ ndị Igbo nye anyị asụsụ anyị amamihe niile dịrị ya ee ana m ekele unu niile ndị sorola lee onyonyo niile ndị anyị wepụtarala n'izu a site na nke mbụ nke sọnde ruo na taa bụ satọde biko ọ bụrụ na i lebeghị onyonyo niile ndị a gbaa mbọ ka i lee ya ị marakwa ndị onyonyo a ihe anyị kwuru na ya ga-abara uru gbaa mbọ ka i mee ka o rute ha aka n'ihi na ihe niile nwere oge oge anyị nọ n'ime ya bụ oge ime ka ụmụafọ Igbo mara mkpa ọ dị icheba echiche ihe gbasara onwe anyị asụsụ anyị omenala anyị o teela ọ na o teela aka anyị nọ na-agbanaha ihe ndị a na-agba ọsọ site n'ịkpa nkata inwe mkparịta ụka n'ihe gbasara ya echere m na ugbu a ọ dị ezigbote mkpa n'ihi na ọtụtụ ihe na-emegide anyị n'obodo anyị nọ n'ime ya na ebe niile anyị na-ahụ onwe anyị karịrị akarị anyị kwesịrị ichebara onwe anyị echiche ya nwa mere anyị na-eji ohere a na-akpọghachita echiche ụmụafọ Igbo niile gbaanụ mbọ ị na-akụzi akụzi o ị bụ onye na-arụ ọrụ bekee o n'ụzọ ọbụla ịnwe ụzọ ọbụla ị nwere ike iji nye aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo nke a bụ nke nwere ike inyere anyị aka ma ọ bụrụgodo ugbu a ya bụrụ na ọbịanihu n'ihi gịnị ndị maara ihe maara na oge ọbụla anyị nwere iji bie ndụ n'ụwa anyị bụ oge anyị kwesịrị itinye n'ọlụ ime ka ụwa bụrụ ebe obibi ka mma karịa otu anyị si hụ ya n'ọnọdụ ahụ Chineke kere anyị kenye anyị amamihe anyị ji kee omenala na ọdịnala ọdịbendị ihe ndị a niile bụrụ ihe eji mara njirimara obodo Ndị ọbụla na-eme ka omenala ha, ọdịnala ha bụrụ nke e hiwere ya adị ka o kwesịrị ịdị. Ndị ọcha bịara mebie nke anyị. Ị gaa n'obodo ha, dịka ụfọdụ n'ime anyị bi n'obodo ha, ị ga-ahụ otu ha na-eji aka abụọ, ume ha niile, ndụ ha niile wee na-etinye ihe gbasara idosa, ichekwa omenala ha, ihe e jiri mara ha. n'agbanyeghị na nke ha ụfọdụ n'ime omenala ha nke anyị ga ị nụ ya ma ọ bụ ị hụ ya gị metọọ ihu onye hụrụ nsị a gbara katapọt ma ọ bụrụ ndị ndị na-ekwu okwu eno ya nwa anyị nwa maara na ọtụtụ ihe nọ n'omenala anyị ihe gbasara asụsụ anyị njirimara anyị bụ nke bụ kpoo nke dị ezigbote mma nke chineke nyere anyị amamihe ndị nna nna anyị ha wee kenye ihe ndị a niile ị chọọ ịgba agụgọ maọbụ isi agụgọ n'ihe gbasara ya lekwala ilu ndị igbo na-atụ ọ ga-enyere gị aka ịghọta etu amamihe ji jupụta n'ihe niile nke anyị na-eme ya nwa mere m ji wepụta otu izu a iji kwanyere ugwu ụmụ nwaanyị ndị wepụtarala ndụ ha dị ka ndụ ha biri ebi ma ọ bụ ndị ke ha ka na-ebi ebi iji na-enye aka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ana m asị ụmụ nwaanyị ndị dị otu a ya dịrị unu niile na mma mana dịka m kwuru aghaghị m ịkpọpụta aha ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị m maara ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị anyị gụtarala n'akwụkwọ na ndị ke mụnwa hụrụla n'anya sị na ndụ ha bụ nke ha wepụtara ihe niile ha na-eme na-agbado ụkwụ na idosa ụkpụrụ ka o si dị tupu m akpọpụta ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị a akaji m ịrụtụkwara ya aka ọzọ n'ihe e dere n'akwụkwọ nsọ n'ihi gịnị mgbe ọbụla anyị na-agụ akwụkwọ nsọ ọ dị anyị ka a ga-asị na ihe chukwu na-ekwu bụ maka isi ebe a fee nku fegoro laa n'eluigwe naanị ọ naghị akọwa ihe gbasara obibi ndụ anyị na-ebi ihe niile e dere n'oge agba ochie bụ nke gbasara chukwu ị na-agwa ụmụ Izrel ndị Juu ka ha si ebi ndụ ha ka ha si edosa ụkpụrụ ha ihe ndị a niile ụmụ nwoke ga-eme nke dị otu a ụmụ nwaanyị eme nke dị otu a ụbọchị dị otu a ruo na ụfọdụ um, omenala na ọdịnala ndị ahụ ọ bụrụ mmadụ ọbụla gahie megide otu n'ime ha unu na-ahụ ụbọchị a sị chukwu ji ọkụ regbuo ndị mmadụ na ihe niile ndị a mana n'oge nke anyị anyị wee na-eji aka abụọ adọrọ ihe ndị ahụ na-asị o nke a bụ nke anyị ọ gbasara anyị ihe niile gbasara ah, ngọzi Abraham bụ nke anyị mana leenu Abraham bụ onye dos- biri ndụ ya idosakwa ụkpụrụ na ọdịnala na njirimara ndị obodo ha mana anyị nwa wee bịa mpụta ndụ chefuo nke anyị na-enyekwa aka na-akwalite nke ndị ọzọ akụkọ akụkọ obodo akụkọ ala anyị niile maara ka e si akọ akụkọ ndị ọzọ mana ọtụtụ n'ime anyị ewepụtabu uche kọọ akụkọ obodo anyị akụkọ ezinụlọ anyị n'ihi gịnị ka anyị pụtara ụwa a wee gwa anyị na ihe niile gbasara anyị bụ nke jọrọ njọ mana n'ụbọchị taa amamihe na ha abatala anyị n'ime Anyị ji ohere a na-agbasa ozi ọma a na-asị ka amamihe karịrị akarị mmaji kwuru mmaji batakwuo anyị n'ime ka anyị nwee ike icheta sị Chukwu kere anyị ndị Igbo ọ ga-ajụ anyị ajụjụ ihe anyị mere idosa ichekwa ọdịdị anyị ka e si kee anyị ndị anyị bụ njirimara anyị mgbe ọbụla anyị bichara ndụ n'ụwa ọ ga-ajụ anyị ajụjụ ndị ichie ga-ajụ anyị ajụjụ kedu ihe anyị mere kedu otu anyị si nye aka ka omenala ndị a bụrụ nke da- ga-adịgide karịchasịa n'oge anyị na-ahụta na ọtụtụ ụmụazị anyị a na-amụ ha na mba oge anyị na-ahụta na anyị na-agbapụ n'ala bekee na-agbapụ n'ozi bekee ebe anyị na-achọ ịga ịkpata ego igbo wee sị a ghara ndụ kpaa akụ onye iro erie ya n'ihi gịnị mgbe ị ghara ọdịnala gị omenala gị wee gaa n'obodo ndị ọzọ gaa biri dịka ọtụtụ n'ime anyị biri wee chefuo ihe gbasara ọdịdị gị ụmụazị gị wee bụrụ ndị na-eto na mba ndị na-amaghị ndị ha bụ jụọ ha ajụjụ n'Igbo ha agaghị aghọta dịka ihe onyonyo nke taa m na-eme nke ị hụla m nọ na-asụ Igbo amaara m na ọ bụghị ọtụtụ ụmụ anyị niile ga-aghọta ihe m na-ekwu mana ana m eme ihe onyonyo a ugbu a na-asụ Igbo karịa n'ihi ọtụtụ ndị nke toro eto na-awụ ụfọdụ ahụgo ihe onyonyo m wee sị a gịnị mere i ji sụọ bekee ana m eme ka ọ dịrị onye ukwu na mma dịrị onye nta na mma dịka m kwuru n'ụnyaahụ sị na igbo na-asị e mee nwaanyị ka e mere ibe ya obi adị ya mma ma wee na-asịkwa emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa anosike emenyekwara nwata nne di ya nọ n'ụlọ ụfọdụ mgbe anyị sụkwa igbo anyị anyị asụtụ bekee mana ihe o ji dị mma dị mkpa na anyị na-asụ bụ na anyị maara igbo anyị maara asụ mara ede ọ bụrụ na anyị amaghị asụ wee na-asụ bekee ọ ebe nsogbu dị ọ bụrụ na ọ masị anyị ọ gbasa anyị ịsụ asụsụ anyị anyị wee na-asụ bekee ya nwa ka anyị na-asị tụfịakwa na ọ dịghị mma mana ọ bụrụ na anyị nwere ike ịsụ igbo ghọta ya kwuo ya dee ya ehe ịsụ igbo ị sụọ bekee enweghị ihe ọjọọ nọ n'ime ya ma ọrụ a bụ ọrụ dịịrị nne na nna karịchasịa ma n'ebe ụmụ nwaanyị dị dịka ndị anyị na-akwanyere ugwu n'izu a niile na mkparịta ụka niile anyị na-eme ọrụ a bụ nke ka dịịrị unu ya bụ na ọ bụrụ na i sobeghị dịka m kwuru ụnyaahụ ọ bụrụ na ị wepụtabeghị ndụ gị nke fọrọ afọ ma ị ga-anọ iri afọ ma ị ga-anọ iri abụọ ma ị ga-anọ narị afọ afọ ole ị nwere ịnọ n'ụwa a arịrịọ m na-arịọ anyị arịrịọ m na-arịọ ndị nne anyị ndị fọrọ n'ụwa taa bụ ka biko unu gbaa mbọ tinyetụkwu uchu na mgbalị niile unu na-agbalị isoro di unu ga kpata ego wee dozie ezinụlọ ka ọ dị mma tinyetụkwa unu uchu n'ihe gbasara ichekwa asụsụ na omenala site n'ịkụziri ya ụmụ unu ọ bụrụgodu na ụmụ unu etoola ya bụ na unu emeghị ya n'oge gara aga taa igbo sị ka o si taa dị mma bido taa ị nwere ike ịkpọkọta ụmụ gị ga-akpọ ha n'ekwentị n'otu n'otu sị biko gbagharanụ m ihe a m na-akọrọ unu ugbu a emeghị m ya mgbe unu na-eto eto mana oge ka fọrọ unu nwere ike ịlogharị nri unu nwere ike ịtụgharị ụkwụ egwu n'ihe gbasara inwe mmasị n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo were onyonyo a kesara ụmụ gị jụọ ha sị ihe e kwuru n'onyonyo a ị ghọtara ya ị ghọtara ha niile a sị gị degharịa ya ma ọ bụ kọgharịa ya ị nwere ike ịkọgharị ya n'ihi na ọ bụrụ na nwa gị dịka m na-ekwu ihe a ugbu a nwa gị elee onyonyo a ọ ghọta ihe niile m na-ekwu mara na o nwere ọrụ mara na akwụkwọ ka ga-aga ka nkụ kpọghachi ya n'ụlọ akwụkwọ ka ọ gaa mụta asụsụ ya n'ihi na ihe ọ ga-emezi bụ nke ndị bekee na-akpọ intervention ọ bụrụ na nwa gị bụ onye ya nụ ya lee onyonyo a ya aghọta ihe niile m kwuru n'ime ya ehe gị mara na ọrụ ị rụrụ o nwere uru ọrụ dịrị anyị niile ezinụlọ niile ebe ọbụla anyị nọ ana m eji ezigbote ekele na-ebugara ụmụ nwanyị niile ndị ọrụ ha n'ụwa nyere ha aka ha ewee chekwaa ma ọ bụ nye aka ichekwa asụsụ na omenala Igbo site n'ezinụlọ ha ana m ekele nne m onye lara ala mmụọ Agnes Ezinne nwere okwukwe Asonye, onye zụlitere m n'ụzọ ịmara na m bụ nwa afọ Igbo. Echetara m mgbe mụ na nne m na-agụ akwụkwọ a na-akpọ Azụ Ndụ. Amaghị m ụmụazị ole taa ndị maara akwụkwọ ahụ. Ọ bụrụ na ị hụrụ akwụkwọ a na-akpọ Azụ Ndụ welie aka gị elu. Mgbe anyị na-agụ a bị a aba a dị a ada a kị a aka nne m nyere m aka m wee hụ akwụkwọ ahụ mara ya anyị richaa nri abalị ọ bụrụ na anyị anaghị efo ifo mgbe naanị mụ na ya nọ anyị wee na-agụ akwụkwọ a ihe ọzọ anyị na-agụkwa bụ baịbụl igbo ya nwa nwere mmasị ịgụ baịbụl igbo mụnwa nwee mmasị ịmata ihe e dere na baịbụl anyị wee na-agụ baịbụl n'igbo anyị ga-agụgide ụfọdụ mgbe anyị wee gụọ revelation akwụkwọ mkpughe anyị gụchaa ya obi na-ama m jijiji n'ihi ụfọdụ ihe ndị na-amapụ obi nọ na akwụkwọ mkpughe anyị anyị gụpụtara ụfọdụ mgbe ị ga-echegide ya tupu ụra atụrụ gị ọ ga-enye nsogbu karịchasịa mgbe ị na-agụ ihe gbasara ụmụ anụ ndị ahụ nwere mpi asaa mgbe a sị onye nwaanyị ga-abịa ana m asị chukwu gọzie ya ebe ọbụla ọ nọ a sị mbe gụọ ya agụọ onwe ya gụọ alịa nwunye ya gụọ ọpara ya bụ nwa ebulakọ tupu ya agụọ ndị ọzọ ụfọdụ mgbe anyị na-asị na mbe onye na-ere azụ mana i lee anya a bịa n'ụlọ- n'ọnọdụ nke ọzọ a sị na a na-esi n'ụlọ maa mma pụrụ- pụọ ama a na-esi n'ụlọ mara mma pụọ ama ya nwa mere m ji bu ụzọ bido kelee nne m ana m ekele nwunye m bụ ezinne emma asonye onye na-enyere m aka n'ịzụlite ụmụazị anyị n'ụzọ um, ikpere chineke na n'ụzọ ichekwa na idosa omenala igbo ọ bụghị ọrụ dị mfe na nkwalite a na-eme ọ bụrụ na m gbaa mbọ naanị o ruo n'ụlọ m na-ekpokọ ekpokọ nwunye m na-abọsa abọsa ị ga-ahụ na mbọ niile m na-agba enweghị uru ọ ga-aba o nweghị nke ga-aba ezigbote uru mana dịka anyị si dosa ya na ezinụlọ anyị ya nwa ọ bụgodi na m anọghị ya nwunye m maara iwu e dosara n'ụlọ e dosara ụmụazị n'ihe gbasara ịsụ asụsụ ha nwunye m wee bụrụzikwa onye na-enye aka na nkụzi nke anyị na-akụzi ịkụziri ụmụazị asụsụ na omenala Igbo n'obodo a anyị hụrụ ụwa anyị ana m asị ozi ekele gara gị nwunye m kwa wee bụrụkwa onye na-akụzi ihe gbasara nri Igbo n'ihi na ụnyaahụ agwara m unu sị anyị na-agụ egwu sị ị kaa nka ị ghọta ije ị gaa ije ị ghọta ije ị pụọ apụọ ị ghọta ije i mee travel ị ghọta ije unu aghọtaghị na ọtụtụ n'ime anyị ndị bi na ofesi na ala bekee ma ị maghị nke i mere nri ị na-eri wee gbanwee ọ bụ ezigbote mbọ ka nwunye m gbara anyị wee tikọta aka wee hụ na anyị na-eri nri ụlọ anyị nri anyị riri too ụmụazị anyị wee na-erikwe nri ndị a na-ama aha nri ndị a niile na-abụghị um, onye nọkata sị na ọ chọrọ ili iri lasagna na agaghị aghọta nke bụ lasagna ma nke a na-akpọ enchilada aha nri ndị a anọghị n'ọnụ ụmụazị anyị ihe ha na-ekwu ofe onugbu ofe okra ha ma garị mara ọkpa mara moi moi ụmụazị anyị na-ata ụgba ha na-ata taa mgbam ọ bụrụ na ị ma nke bụ mgbam ndị Mbaise na-ata mgbam na ebe ọ pụrụ iche ana m ekele nwunye m onye na-enye aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ana m ekele ụmụ nwaanyị niile ndị na-enye aka n'ọrụ anyị na-arụ na omenka app unu niile chukwu gọzie unu n'ọrụ unu na-arụ ana m ekele em, Odoziakụ na ọkammụta anụ nwankwọ onye anyị na ya na-arụkọ ọrụ n'ebe ọ pụrụ iche onye na-enyere anyị aka n'ihiwe ọzụzụ nke anyị na-enye ndị nkụzi ana m ekele nwaada Mbaise Odoziakụ Echebima ebe ọbụla ị nọ ya dịrị gị na mma ana m ekele nne m ukwu ọka nkụzi nwanyị zie Ngozi Chukwukere onye nyere m aka em, ịzụlite m n'ụzọ inwe mmasị na ihe gbasara ime nchọcha na mahadum State University ya dịrị gị na mma ana m ekele ndị nkụzi ndị bịarala kụzie ihe na ọgbakọ ndị anyị mere ndị dịka ọka nkụzi apakama ọka nkụzi Nwokoye ya dịrị unu na mma ndị anyị na-ahụ ọrụ unu ihe unu na-eme n'ịkwalite asụsụ na omenala igbo ọ dị ezigbote mkpa ọ dịghị mma ka igbo hapụ ị na-ahụta ọrụ unu na-arụ ana m ekele unu ọ dị ọtụtụ bụ ụmụ nwanyị ndị nọ na ọmụmụ amụmamụ sayensị asụsụ ndị na-ewepụta ohere ha mee nchọcha n'ihe gbasara ịkwalite asụsụ na omenala Igbo aga m akpọcha aha unu niile ndị nke na-akwado anyị ndị na-asị anyị jisie ike unu na-agbalị ndị na-emere anyị aka otu a ndị na-abụghị anyị tinye ihe onyonyo ha hụ ya ha asafere mana ha na-akụzi ihe na mahadum ụmụada anyị na-ekele unu niile nwaada Sale nwaada Ogechi ndị na-anọchite anya omenka app n'ụzọ niile dị iche iche n'ihe unu na-eme ya gaziere unu ọ dịkwa ndị nke na-abụghị ndị igbo anyị na ha na-arụkọ ọrụ o mana ị hụ ka ha si eme ha ji hụ igbo n'anya o nwere nke anyị kpọrọ adaeze dunya zivik anyị na-ekele unu n'ebe ọ pụrụ iche ana m ekele ada igbo onye anyị maara tụrụla ugo na ịgagharị obodo niile dị iche iche wee na-akọwapụta etu o si bụrụ onye igbo na ime ka ụwa mara etu ndị igbo ji bụrụ obodo pụrụ iche ndị pụrụ iche Chukwu kere n'ụzọ dị iche iche ana m ekele gị nwaada Igbo Odoziakụ Chimamanda Ngozi Adichie onye ji akụkọ na-agazi ụwa niile ị bụ ada Igbo ọtụtụ n'ime anyị na ọtụtụ ndị na-etota etota na-elekwasị anya ọrụ gị jisi ike Gaa n'ihu n'ihe ị na-arụ. Chukwu gbakwaa gị ume. Aghaghị m ikele ọkankụzi Catherine Achọlọnụ, onye ọrụ ya bụ ihe ụfọdụ n'ime anyị na-agbakwasị ụkwụ na nkụzi nke anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ. Chukwu gaa n'ihu gọzie gị. Ana m ekelekwa otu nwaanyị wu onye ala bekee a lụtara n'ala Igbo, dere ọtụtụ akwụkwọ nke nyerela aka na um, ọmụmụ asụsụ Igbo na ọmụmụ omenala Igbo Elizabeth Isichei nke lakwarala ala mmụọ ana m ekele gị ekelekwa um, nwaanyị ọzọkwa nke a lụbatara nke bụ onye ọcha bụ nke a na-akpọ Kay Williamson ndị a niile bụ ndị ọrụ ha Akwụkwọ ha derela, nchọcha ha merela nyere aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị aghaghị ịkwanyere ugwu ndị jikwarala egwu, ndị dị ka Onyeka Onwenu, ndị dị ka Nelly Uchendụ ha. Ya dịrị unu na mma. Anyị na-ekelekwa ndị nke nọkwa na ejije, ndị nke nọ na ma odide ejije o, ma mmepụta ejije o. Ya dịrị unu na mma. ya bụrụhaala na ndị a bụ ndị na-enye aka ime ka ọrụ ha wee bụrụ nke na-akwalite asụsụ na omenala Igbo agaghị m akpọcha aha unu niile dịka m kwuru ndị nne niile ndị nọ na omenka cultural group ya dịrị unu na mma ana m ekele ndị niile na-akwado anyị mere anyị ji nwee ikikere ime ihe anyị na-eme ọrụ anyị na-arụ nkụzi anyị na-akụzi nchọcha anyị na-eme site na ọrụ omenka app ya dịrị unu na mma ah, mgbe na-adịghị anya anyị ga-ebido nkụzi ọzọ ọ bụrụ na i lechabeghị nkụzi nke a maọbụ mkparịta ụka anyị mere n'izu a biko gbaa mbọ ka ị gaa lee ya ah, ma ana m echetakwara anyị na ekwuru m na mgbe na-adịghị anya anyị ga-ebido ime nkụzi nke na-enyere ndị na-ele ule aka ule JAMB na ule WAEC inyere ụmụazị anyị aka ka ha nwee ike ị na-agafe n'ule um, asụsụ Igbo ndewonu ana m esi chineke onye nyere anyị ike iji mee ihe onyonyo iwepụta otu izu a iji kwanyere ụmụ nwaanyị ugwu ekele na nsọpụrụ dịrị naanị ya aga m ahụ unu n'ụbọchị ọzọ daalụnụ